illa mataul ghururi mukuyankhula kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama akufotokoza mu hadithi yolemekezeka kunena kuti man asbaha wadduniya niyatuhu munthu amene amazuka mammawa kumachita kunena kuti iyeyo zonse zimene iye akuzifuna mu umoyo wake ndi kukhala duniya basi osati akhira munthu amene amadzuka kumachita kuti niya yake ndiyofuna kuti akhale dolo pa dziko lapansi akhale namba 1 pa dziko lapansi man asbaha mu hadithi ina mukuyankhula kwina man asbaha wa dunya himmatuhu munthu amene amazuka mamawa kumachita kunena kuti chinthu chimene iye akuchifunisisa mu moyo wake kumakhala duniya ndingapange bwanji kuti dziko lapansi ndikhale namba 1 ndingapange bwanji kuti ndiwapose akuti akuti pa dziko lapansi ndingapange bwanji kuti anthu andichemerere pa dziko lapansi munthu amene angapange chonchoyo farraka llahu amra allahu subhanahu wa taala basi mtendere wa mumtima uja amauchosa allahu subhanahu wa taala amampanga ngati munthu amene sakuzindikira chimene akuchita mu china chilichonse chimene iye angapange chifukwa chonena kuti wasogoza dziko lapansi amapeza nacho mavuto komanso madandaulo kumeneko ndiye kuipa kolikonda dziko lapansi chifukwa chake mashekh komanso maulama maswahaba masalafu salihin amayankhula kumpempha allahu subhanahu wa taala kunena kuti allahumma la tajali dunya akbara hammina o allah azza wa jalla musalipange dziko lapansi kukhala chinthu chimene ife mu mtima mwathu ndi cha value yapamwamba kwambiri musaipange duniya kukhala yokondedwa kwambiri m'mitima mwathu

nadharu fiha falamma alimu anayang'ana mu dziko lapansi pamene adazindikira annaha laisa lihayi watana kuti dziko lapansi si la mpaka na kalekale jaaluha lujja analipanga ngati nyanja watakhadhu saliha al-amali fiha sufuna ndipo ntchito zawo zabwino anazipanga kukhala ngati chombo chimene azigwiritsa ntchito kuwoloka kupita tsidya lina la umoyo umene ndi umoyo umene uli nkudza tsiku la kiyama ndi dziko lapansi lopanda value pamaso pa mulungu subhanahu wa taala mukuyankhula kwa mtumiki wathu muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam kutiwonesera kunena kuti dziko lapansi si kanthu ayi chifukwa utha kukhala ndi china chilichonse chimene allah wakupatsa koma imfa ikabwera umatenga chiyani mtumiki muhammadin sallallahu taala alaihi wasallam ananena kuti lau kanati dunia tazinu inda llahi janaha baudhin zikanakhala kunena kuti dziko lapansi lili ndi skelo lili ndi kulemera pamaso pa allah lili ndi value pamaso pa allah valueyo ndikumakhala ngati phiko la uzuzu la masaka fiha kafirun jurata main sakadalola allahu subhanahu wataala kuti kafiri amene ntchito yake ndikumenyana ndi allahu subhanahu wataala amene ntchito yake ndi kumenyana ndi malamulo a Allahu tabaraka wa taala, amene ntchito yake ndi kusampembeza Allahu subhanahu wa taala, kumunyozera Allahu subhanahu wa taala, azipeza dontho la mazi. Allahu subhanahu wa taala sakadapereka mazi ngakhale kwa makafiri, koma chifukwa choonena kuti ziko lapansi lopanda pake lero lino mukaona anthu okhulupirira mwa allahu subhanahu wataala ndi anthu osamkhulupirira allahu subhanahu wataala ambiri mwa iwo nthawi zambiri amene amanjoya pa ziko lapansi amakhala anthu amene ndi osakhulupirira mwa allahu tabaraka wataala chifukwa ziko lapansi allah ngakhale atakupasa ukamwalira umatenga chani libe value ziko lapansi libe value ina iliyonse pamaso pa allahu tabaraka wataala ziko lapansi muhadithi ya mtumiki tikumaliza mtumiki sallallahu alaihi wasallam ananena kuti adunia sijinu lmumini wa jannatu lkafiri ziko lapansi ndi ndende kwa anthu amene ndi wokhulupirira allahu subhanahu wa taala komanso pomwepo ziko lapansi ndi janna kapena kuti ndi paradise kwa anthu amene ndi wosakhulupirira mulungu subhanahu wa taala okhulupirira amayenda m'malamulo a allah ichi amulese ichi amkakamize kuti apange akuyenera kuti apange pamene kafiri sasamala kufikiranso pamene tikhale tikupitiriza kukambirana nkhani yokhuza ndi ziko lapansi mukhale pomwepo jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh